Bhí Grúpa 1 ar an ngrúpa is contúirtí, le ceithre fhoireann ar dhá phointe ag dul isteach sa bhabhta deireanach. Le Maigh Eo, Cabhán, Dún na nGall agus Tír Eoghain ar fad i mbaol, bhí géarghá ag Maigh Eo agus Dún na nGall le bua i bPáirc de hÍde. Garry Mac Donncha agus Dara Ó Cinnéide atá i mbun tráchtaireachta.
Aidan O'Shea anois leis an bpeil. Sciorrann sé féin agus ní hé an chéad imreoir a sciorr. B'fhéidir nach bhfuil na bróga ceart ar chuid de na himreoirí agus seo chugainn Dún na nGall luas lasrach faoi Shane O'Donnell. Paddy Durcan sa tóir air, fós ag Shane O'Donnell. Murphy, an pas láimhe isteach, sin é Peadar Mogan! Seans ar chúl! Ó, thar an trasnán! Peadar Mogan le dhá phointe. Ach seo chugainn Maigh Eo anois agus an pheil acu le Bob Tuohy, triúr ó Dhún na nGall ina dteannta, agus tá slua mór millteach ó Dhún na nGall thíos fúinn anseo agus iad breá sásta. Leis an gcaoi go bhfuil na himreoirí dhul i ngleic le imreoirí Mhaigh Eo, Michael Murphy imithe chun cinn ansin, tá Caolan McColgan, McColgan ar thóir a chéad scór den chluiche le cur leis an gcúl a d'aimsigh sé i gcoinne an Chabháin. Pas coise deas isteach go dtí O'Donoghue. Iontaíonn sé ar thaobh na láimhe deise. Streachailt déanta ar O'Donoghue. Tá sé sin go hiontach. An-mhaith ar fad ó Ryan O'Donoghue. Agus n'fheadar a raibh cic saor aige agus é á thógaint san ach an-iarracht abair thug sé an cor agus a bhí sracadh ann níl aon dabht fé. Murphy. ar ais go dtí Gallen. O'Donnell agus anois Michael Murphy agus aimsíonn sé póca spáis Michael Murphy agus seolta go hálainn thar an trasnán. Fós aige an slua ag béicíl air chun tabhairt faoi scór. Tá sé gnóite ar ais ag Maigh Eo. Jordan Flynn leis an bpas anonn tugtha aige go dtí David McBrien. Tá luas ag McBrien an ruathar uaidh siúd. Aidan O'Shea go hálainn.

Iontach ar fad ó Chiarán Moore, a leithéid de ruathar. Lainseáilte go deas aige go dtí McGee. I bhfaiteadh na súl, Dún na nGall i bhfoisceacht 20 méadar ó chúl Mhaigh Eo agus tá an ceann sin curtha go han-ard agus curtha go han-chruinn ag Dún na nGall thar an trasnán le haghaidh pointe amháin anois. Ní dhá phointe faighte ag Dáire Ó Baoill. Máistir na dá phointe sa tsraith i mbliana agus níos luaithe sa chraobh agus thug sé fé

Sin an tábla faoi láthair ach má chríochnaíonn Maigh Eo cothrom anseo beadar fós sa gcraobh ach an cic amach do Grazzi. Tá seans anseo ó bhaol isteach. Paddy Oh McBrearty! Cén chaoi ar chuir sé an ceann sin amú sábháilte, cic ceathracha cúig. Agus cad a dh'úsáid Colm Reape anseo? Bhí bearna mhór thiar agus ba léir leis an gcic amach fada go raibh Dún na nGall istigh agus Reape ag déanamh a shlí siar. N'fheadar gur sé bróig leithe nó gur sé láimh leithe ach an-chosaint.
An bhfuil cúl ag teastáil ó Mhaigh Eo? Bhfuil an iomarca gaoithe ann chun tabhairt faoi iarracht ar dhá phointe? Tá siad an liathróid a ghnóthachtáil agus tá sé gnóite ag Mattie Ruane. Tá deis teastáil isteach chuige, chomh fada le Ryan O'Donoghue. Fós ag O'Donoghue. Feall déanta air, an liathróid anois, Aindrias isteach agus ó! Seans go fóill ag Towey, Bruchhanse, bhfuil cic éirice ann? Níl, tá an cic amach, bhí seans ag Towey, sábháilte istigh ann agus seans ag Carney freisin. Sea, bhí buntáiste lámh in airde aige Faloon agus Ryan O'Donoghue a rá go mb'fhéidir gur blocáil coise a bhí i gceist leis an gceann áirithe sin. Dhein Dún na nGall go maith as é sin a chimeád amach. Aidan O'Shea fós aige. Tá sé i mbaol an liathróid a chailleadh. Liathróid amach go dtí Flynn. Fós ag Flynn. Níor fhéad sé tabhairt faoin scór. An t-am beagnach thuas. Faoi dheireadh. Sin é Fergal Boland agus tá an liathróid sa gcreasa curtha thar an trasnán ag Fergal Boland, tá muid cothrom. Ó, bhí mé ag caint ar chomhscór agus bhí an rian air ar feadh tamaill alright agus caithfear an moladh a thabhairt do Mhaigh Eo. Comhartha ceiste b'fhéidir ar dtús ach Ryan O'Donoghue chuir sé thar líne, ach tá cead agat é sin a dhéanamh chomh fad is go gcoinníonn tú ort é agus teacht thar n-ais arís. Ní bheidh Dún na nGall ró-shásta leis in aon rian. Tá sé gnóite anois, tá an bonnán séidte, tá Ciarán Moore ag iarraidh an cluiche a ghnóthú do Dún na nGall. Ciarán Moore isteach i limistéar Mhaigh Eo. Ciarán Moore thar an trasnán agus tá Maigh Eo imithe as an gcraobh. Sin dráma! A leithéid de dhráma! A leithéid de ghníomh, a leithéid de ghaisce agus iad ag éirí chun a chéile mar bhí teannas ann.